Ubwino Obwelelana ndi Ex Wako. Vidiyo iyi ikubwela chifukwa cha pempho limene follower mmodzi anatipempha, komano ndikupemphaninso kuti muonelenso vidiyo ya Kuipa Kobwelelana ndi Ex yomwe itsatizane ndi mavidiyo amenewawa. Nthawi zina kubwelelana ndi ex wako sikuti imatha kukhala mistake ayi. Chimatha kukhalanso kunena kuti ndi chizindikilo choti mwaganizanso bhoo anthu inu. so pali growth pakati panu ndipo mwasankha kusiya zinthu zina zimene munasemphana ndikusankha zinthu zimene you are sharing in common and move on with your lives as a family komano chifukwa musanabwererane ndi ex yo mukuyenera mudziwe zinthu zokwanira 6 izi chinthu choyambirira both have grown emotionally ubwino wina wobwererana ndi ex chimakhala sign yonena kuti uh, kusiyana kumene inuyo munasiyana kwakuthandizirani kunena kuti mukhwime m'maganizo komanso muzochita zanu komanso mumvesese ma flaws kapena kuti ma mistakes amene munali nawo ndikuphunzira kuchokera ku zimenezozo so mwasankha kunena kuti now mubwereranenso eti chifukwa chonena kuti pali zabwino zambiri zimene anthu inu muli nazo kusiyana ndi zimene inuyo mmasemphanirana chifukwa chonena kuti sometimes people need space to grow pali anthu ena ake unfortunately they learn in a hard way kuti amachita kudalira kuti asiyane kaye kuti akazindikire kunena kuti chitsime chija chinali chakuya bwanji komanso ubwino wina wobwererana ndi ex wa number 2 the breakup was due to circumstances not incompatibility nthawi zina kubwererana ndi a ex anu aja chimangokhala kuti mwina chinali chifukwa kuti anthu inu munangotalikirana chabe komanso mwina panali chabe ntchi- pressure ya kuntchito ndi yomwe inakupangitsani kapena mwina panali interference ina ake anthu ena ake amalowerera pa chikondi chanu chija so chinakupangitsani kuti inuyo musiyane komano suti zimatanthauza kunena kuti chikondi chinatha pakati panu so kubwererana kuti kukuonesera kuwinanso kwa chikondi pakati panu ndi kuzisiya zinthu zina kuti zisalowerere pakati pa chikondi chanu komanso ubwino wina wa number 3 you already understand each other pamakhala zonena kuti anthu inu si nanga munachokera kale kutali so mumakhala zonena kuti mukumvesesana bwinobwino mumamvesesana so simukayambiranso pa zero yayi mumadziwana wina ndi mnzake mumadziwana mphamvu zimene wina ali nazo komanso zofooka zimene wina ali nazo komanso mmene inuyo mumapangira communicate chifukwa zinthu izi ndi zimene zimakhala zofunikira kwambiri pa chikondi and mwasankhana kunena kuti tibwereranenso eti amuna anga tibwereranenso akazi anga tibwereranenso tikalere ana tikapitirize umoyo wathu Ubwino winanso wa number 4 ndi the love is still genuine. Zimaonetseratu kunena kuti ndiye kuti chikondi chikanali cha genuine pakati panu. Ndiye kuti anthu inu you still care for each other, you still love each other. Komanso ma feelings a inuyo eti pakati pa mwamuna ndi mkazi sanapange die. Komanso chinthu cha number 5, ubwino wa number 5 obwererana ndi a ex anu ndonena kuti you have both taken responsibility ngati ino wina aliyense mwa inu anavomereza udindo wanu ndi sign yonena kunena kuti ndiye kuti wina aliyense wazindikira part imene anayikapo to play kuti banjalo lithe komano ngati wina wake sakumvesesabe kuti ine sine olakwa olakwa anali iyeyo then izi zimakhala zoopsa kwambiri kubwererana kwanu komano wina ngati wazindikira kuti ah, komatu ngati amuna anga aja ndi ine tinasiyana olo akazi anga aja ngati ndi ine tinasiyana ngakhale iwowo ndi amene analakwitsa zakuti komanso i think inenso ndinalakwitsa motere so mukazindikira zolakwika zimene wina aliyense ali nazo imakhala sign ya maturity mkati mwanumo komanso zinthu zimene zingakathandizira kuti chikondi chanu chikakhale chosangalatsa so real change starts with accountability kusintha kwenikweni mchiko- m'banja kapena mchikondi mwanu kumayeneka kukhale ngati wina wake ali accountable pa zimene iyeyo anapanga zolakwika ubwino wa namba 6 omwe uli womalizira obwererana ndi ex wanu is based on clarity and not loneliness ngati banja lija mukubwererana chifukwa chonena kuti mwangosowa mwangosowa chikondi olo mukufila lonely kumene inuyo muliko kapena maluzi ayamba kukuswani ndiye mwaona kuti zimenezo zifukwa zoti mubwerere ku banja then zifukwa zimenezi sizikukwanira zoti